Ó, tá muid beo, sílim. Haigh, a chairde, Brian anseo ag léamh nuaíochta as Meiriceá don tríú lá déag mí Bhealtaine, dhá mhíle agus a naoi déag. Ní fheicfidh sibh mórán sa phictiúr tosaigh sin gan breathnú isteach go han-chúramach, séard atá ann ná a Choo Choo Cotoo! dídeanaí as Eritrea ag obair i gcomhlacht darb ainm Litelab in Buffalo, Nua-Eabhrac. Bean atá ann, á, feicim anois. Tá trian dá comhoibrithe ina n-inimircigh, cuid acu ina ndídeanaithe. agus, um, seo téarma anois a chaithfidh mé a lorg, tá brón orm, téarma ba cheart a bheith ann ach ag an am céanna ní bheadh iontas orm gan é a bheith ann. téad sábhála, líne tharrthála. Muise. Ok. Agus táthar ag. rá san alt seo go mbraitheann cuid mhaith de chomhlachtaí i Nua-Eabhrac ar dhídeanaithe chun obair a dhéanamh dóibh, ach más líne tharrthála iad, tá an líne tharrthála sin ag scamhadh nó ag sceitheadh mar gheall ar an titim ar méid na ndídeanaithe i Meiriceá mar gheall ar pholasaithe an rialtais, sin scéal eile. Rachaidh mé ar aghaidh. 5G, sin é an córas domhanda nua Bhuel, bhí mé chun teileafón a rá ach ní bhaineann na trí Gs, ceithre Gs ná cúig Gs le teileafónannaí níos mó ach le ceangal de shaghas ar bith. Ach ní bhaineann an t-alt seo le cúig G amháin ach leis an Rúis agus go háirithe le RT sin stáisiún, stáisiún teilifíse, bealach teilifíse as an Rúis a oibríonn mar sórt deaslámh na Rúise thar lear. Tá an Rúis, is cosúil, ag iarraidh eagla a gcroíthe nó uamhan a chur ar phobal Mheiriceá i leith teileafónanna 5G trí luaidreáin. éidearfa a chur timpeall ar an idirlíon. Tá 5G san urgharda teicneolaíochta agus is cinnte cibé tír, cibé náisiún a ghabhfas forlámhas Ar an gcóras seo, beidh an ceann is fearr, beidh ceannaireacht acu ar an gcóras teicneolaíochta i gcoitinne tríd an 21ú haois. Tá an Rúis, trí RT, ag leagan béime ar éalang nó éasc nó fabht nó locht nó lúb ar lár áirithe, ag baint leis an gcaoi inarbh fhéidir le 5G drochthionchar a imirt ar ár gcoirp. Ní hamháin go bhfuil an scéal éidearfa, tá an eolaíocht taobh thiar de seo éidearfa freisin. Ach níl sin ag cur stop le RT ag cur na luaidreáin seo thart. An Chúirt Uachtarach. Bhuel, d'éirigh leis an Uachtarán Donald Trump beirt a chur isteach sa Chúirt Uachtarach agus táthar ag breathnú ar an gCúirt Uachtarach mar foras a chlaonann, i dtreo na heite deise anois. Más ea, déantar caint ar bheirt go háirithe, sin iad an bheirt a chuir Donald Trump isteach, Neil Gorsuch, a cuireadh isteach in 2017, agus Brett Kavanaugh, a cuireadh isteach anuraidh. Tá. Tá an bheirt an-chosúil lena chéile. Chuadar go dtí an scoil Íosánach ceannann céanna i gceantar Washington, chuadar go coláistí Ivy League, coláistí mór-ráchairte, scoileanna dlí, d'oibrigh siad mar chúntóirí sa Chúirt Uachtarach don bhreitheamh céanna sa téarma céanna, ach má tá siad ag claonadh i dtreo na heite deise, ní mar an gcéanna iad ina dtuairimí, sin an t-aon fhriotal atá le bhaint as an. alt sin, níl aon rud eile le rá agam, i ndáiríre. Tá an tUachtarán Trump ag caint go fóill ar smachtbhannaí agus táillí a ghearradh ar an tSín, nó ar earraí, earraí ón tSín, agus glactar leis anois go mbeidh, costas taibhithe, más féidir liom an focal sin a chumadh, gearrtha ar an dá thaobh, agus beidh Meiriceánaí ag íoc as seo dá réir. Braitheann tionchar eacnamúil na smachtbhannaí seo ar scóp troda Trump. Níl aon rud eile le rá agam i leith sin. Rachaidh mé ar aghaidh. Scéal taighde? Ní hea, scéal, scéal. fiosraithe is fearr sin a rá faoi chomhlacht darb ainm Mined Minds, nach ainm iontach é sin? a d'ofráil cúrsaí códála do mhianadóirí a chaill a gcuid poist. Ach feictear an gealltanas sin ag

brónach an seo, dar liomsa, mar ba nuachtán mór le rá é an Times-Picayune as New Orleans. Feiceann agus. cumascadh ar siúl ar fud na háite, d'fhoghlaim oibrithe an Times Picayune ag dinnéar, dinnéar ceiliúrtha mar dhea, do nuachtán eile na cathrach, an The Advocate, go raibh a gcuid poist go léir caillte acu. Bhí an Advocate tar éis an Times Picayune a cheannach. agus go raibh siad as obair dá réir. Mar a deirim, nuachtán urramach cásach ab ea an Times-Picayune agus is mór an trua dom an páipéar seo a fheiceáil ag dúnadh.

foscríofa, Sin ceann a chaithfidh mé lorg anseo. síntiúsóirí, ach ní na hoibrithe. So, fágtar nola ponc com, an suíomh idirlín a bhí ag an Times-Picayune. beo go fóill, an branda an Times-Picayune beo go fóill, ach eagarthóir, iriseoirí, oibrithe uilig as obair. Ahem. Táthar ag déanamh díchill Joe Biden a choinneáil ar theachtaireacht.

Bualadh na seabhránaithe ag gabháil ar aghaidh go craobh an oirthir den chispheil. Níl tada eile le rá agam. Bhfuil aon focal deas agam? Níl aon focal deas ar bith agam inniu. B'fhéidir go mbeidh roinnt agam daoibh amárach. Ach idir an dá linn, guífidh mé rath Dé oraibh go léir agus tá súil agam go mbeidh muid ag caint le chéile arís sara i bhfad. Síleann go bhfaca sibh an madra taobh thiar díom? Sin í Ciara. Slán libh go léir, beidh muid ag caint arís.